gọọmenti chairman anyị arọpụta onye abagana hmm. anyị agasị na ọrụ nwa dị onye house na-azọta onye local gọọmenti a na-azọta na ndị be anyị ada-apụta na the politics anyị pụta anyị asị dị ajebe hmm. ndị Enugu Ukwu ndị Aba iwu ọchị Aba nwere more than 15 SA gọvanọ nye fa because yes maka na ndị Aba nọ n'ime Enugu Ukwu nwee more than 20 sa nwee deputy governor hmm. Enugu Ukwu wekwolu house of rep Nimo nwee house of assembly hmm. nwee more than 20 sa hmm. abagana nke ha nwere wụ nke Ibida na local gọọmenti chairman anyị George ọzọ ndị ha tinwuru mana ọ bụ na o nwe onye abagana na ndị abagana chịkọrọ ọnụ gọọmenti ya pụta anyị nwee ife a na-akpọ think tank anyị akpọ gọvanọ agwa na evi ihe emela abagana ọ ka ọ mee mana anyị enwere ya ọnwụ gburu agbala nze mere anyị alụ maka Alụ. ịbụ ọchịcha ọnwụ na agbala nze ka na-azị e, e, otu o si wee nọlụ wee igwe dọrọ nke obodo ọ ya dị otu a onye m, mana nsogbu adọrọ e, ife ọnwụ na mmele na otu chukwu si chụ ya ọ ka ọ mee igwe nke anyị nọ kịta ahụ wee politician because e need na onye ọnwụ na ya wee igwe ya wee politician ọ ka ọ mee ọ ife na-eme na ya hmm. igwe Enugu Ukwu ekpewe politician emewere ife kịta ndị Enugu Ukwu na ọbịa fa tụọ elo hmm. kwuo na ka anyị si eme nya anyị needili moving forward nya nche onye we politician ọ bụrụ na ndị politician na-asịba na ogbe ọbụla weta mmadụ ịbọ ịbọ ịtọ ịtọ ka anyị wekọ ka ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ka anyị chọba fa ọrụ okwu ofu onye Orofia nọ na Unizik a na-akpọ Ọgọstin hmm. na-agba mbọ Gọstin Ọkafọ etego o tibere ndị abagana na Unizik a enwe ụdị mmadụ ahụ ịbụọ n'obodo anyị aga nne mgbe m ji wee mara Ọgọstin Gọstin ma mụrụkwa m ọgwa gị ọ na-aga mera ọsịsọ nye abagana mmadụ 40 or 50 etiba na Unizik hmm. ma ife dị olulu elu ma olire otu ihe dị ya ife anyị chọrọ biko anyị ya na-ekpele that Gọstin hmm. ekpele ka o nweta nwa ife dịka e, e, vc hmm. o nweta vc ebe anwa obodo na nwere ndị gụrụ akwụkwọ nwee ebe ya eme ka chukwu mebele ka anyị kwụsị ụmụazị fa gụsịa akwụkwọ ị bịa na Nimo enwere ife e ji mara lawyer judges Abagana nwere mana ndị be anyị na-ezu ezu a ka m sị na anyị niile ka anyị pụta ife achịkọ ọnụ chịkọ ọnụ achịkọ ọnụ Abagana gaba n'iru Daalụ. ya na ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị enwebe ọlụ ọnya nụ. nke m na-ekpe ekpele sịba biko fa pụtaba otu m nọ kịta o nwe- o nwekwu ndị m tikwu n'ọlụ nwa gbam o nwere ebe m fụrụ efe dị iweta enye m efe ya kpasị ime onye ahụ mụ amara wuzi n'ọrụ oyibo mba mgbada ka anyị na-agbada anyị ka ịkọwala ọra na eze onye ị bụ abụ m nwa Clement Anakwe ọzọ hmm? Hmm. afa m bụ injinia ọzọ Dennis hmm. Anakwe onye aka na ọgụ anyị n'Abagana onye aka na ọgụ Abagana aka na ọgụ Abagana nke afọ a na-etu mụ na chi m mụ na chi ya gị na chi gị so hmm? ọzọ mụ na chi m ekene gị daalụ rinne afụ ọkụ mana ife na-surprise na ndị obodo ndị ọzọ gbacha anyị gburugburu na-enwe ọkụ ife dịka ma Enugwu-Ukwu ma Nawfia hmm. Umunnachi hmm. ma ife na fa ncha na-enwecha ọkụ sọsọ Abagana ka ọ ya ga-apụta ya afụ ọkụ ife butere ife niile a ka m na-akọtara nsị na na ọkwa n'ife Abagana mere ma mụ nwa ji isi kote ebu nwa ma ji isi kote ebu ọ gbagbugharị na-enye m nsogbu mm. mana aya m ife ya eme na amụ ife ngwa ndị some of my friends bụ ndị Hausa mm. sị fa na Buhari chịkata chịkata ọ bekatara ọrụ itue na kịta nwa a fa na-enjoy na-enjoy ya a na-enye fa appointment o ya emechakwa change ya na chineke dị ndụ ya emecha rugharịa ya bụ situation fa ama afụ ka o si adịkwu ọ definitely onye emerele maka onye onye buru o nwere onye mere anya anyị o mana ụka ma ya echenji ọ ya echenji iwu iwu daalụ rinne ka ibe ilu maka mmiri maka na eh, anyị ejego jekwusi ụmụ mmiri dịgasị mm. anya na ba ma ngene ma nne ngene ma shọk ma ojiji eh, eh, erosion mbize ma ụmụ ya niile anyị e, eruchichago fa ncha mụ believe ife gbasara ụzọ mm. ọkụ mm. mmiri anyị niile ndị Abagana niile form a powerful delegation eje nwee appointment with governor gụọ mgbe problem a bido ka ife anyị eme ya nke ya pụta n'ọsịa etiez ọ na nothing nothing nke na-apụta n'etiez ya ma ya ma afọ anything so anyị dị form powerful delegation mee presentation to the government fa anọla ebe ahụ gwa anyị okay na ifefe anyị emere anyị anyị anyị enwezi nchekwube na before onye a nọcha na at least anyị ga-enwe ife dị etu ife dị etu a

ọ nya hmm? ọ bụrụ anyị na-akwụ tax okwu anyị ghọta ọkọ mme ghọta anyị na-akwụ tax ma anyị gaa anyị ntị eziokwu so nọọ ife uche ma nwere mmiri adịrọ ebe mmiri dị onye ọbụla enwe ebe ị nabara ịfụ tank onye ọ na-agbapụ mmiri etu anyị si gbapụ n'ebe onye ọ na-agbapụ mmiri bịa ndị ogbenye na-enwerọ nke fa agbapụzi agbapụzi eleba n'ama ọ nya nụ hmm? nke ama nwa mebie atọwa chakom ọ nya ọ kwanụ ya ka m ji wee na-ekwu maka ụmụ mmiri a gasị eji wee mara Abagana na ọ dịkwanụ mkpa ka eje revive nya dozicha nya ka ọ dị mma ada ama ama maka na ọ mmiri ee na-esi n'okwute apụta ọ natural spring water echu m mmiri na echu m chi ochichi chi ọshọ nke nke nna mmadụ so anyị mesịrị ife mana ọ tesịrị aka hmm. kama ọ ka mma na anyị mekwa ife anyị ịtụ ya ga-esi atụ ka ejefu gọọmenti hmm. amara ife bụ mkpa anyị ọ bụrụ ife ịtọ ma ịnọ pụta ya hmm. gọọmenti ọzọ bịakwa nyekwa anyị ejekwa ọzọ ọ nya m etu a ka e esi wee na-eme wee atụ na-emechapụtaba anyị ka o wee dị ka ọ dị ka obodo ọzọ mee mana kịta anyị amakwa ma ọ bụ village ka obodo ka ọ bụ ya Abagana wee enyi m ka ọ na ọwa ọzọ ọ ife unu kwu ma mbe ma mbe ọ ife unu kwu ee, ma enyi ma mbe Arinzechukwu anyị wuli enyi Em, Ọzọ Munachi a na-ekele gị. Em, Eh, maka a ma na ọ Abuja ka ị nọ eh, na ka anyị dị lucky wee nweta gị eh, a ma na mbata ị bata na o nwe ife i ji maka ya wee bata mm, so anyị na-achọ ka e loo ilo maka ndị youth ụmụaka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-etolite etolite ọ ya kpata anyị ji nata nwere committee anyị nke anyị kpọrọ kịta Abagana Council of Professionals afa izizi ya bụ Abagana Committee of Friends ACF ACF o lue ka anyị nọkọta anyị me- anyị anyị mekọta mekọta anyị fụ na na ndị ndị na-aza aza Committee of Friends erikazị anyị sị mba na anyị anyị- anyị enweela ife dị iche between um, between ọka na ọka ọkụ m Eh? ọkụ m na wee sị na ha ga-echenji ya bụ afa Arinzechukwu um, ichie grafia eh, eh, eh, Okay. Okofi Abagana hmm. bịa na one of our meetings na Lagos ọ sị mba na afa anụ ezugo na anyị echenji afa tụọla hmm. nya bụ okwu tụọ onye bụ okpuru okwu na meeting hmm. wee lụọ nya lụkata ya lụka na wee arrive at Abagana Council of Professionals magbuo onwe ya ọ dụrụ nka nwere ebe ọzọ dụrụ nka nwere ebe ọzọ onye ngozi anyị mana afa nke anyị so wee fọm nya iji wee nyere ndị yuts aka ka fa kwụrụ ka fa na-eme ọfụma na kwụrụ kwụrụ kwụrụ kwụrụ onwe fa anyị wee fọm nya na-enye skọlaship na-enye fa ife na-enye fa aka iji wee gụọ akwụkwọ anyị gotaa fa kọmputa all the sekọndịrị skuls na Abagana anyị gotaa fa kọmputa donetikwe ma generators nke anyị mere nya nka oke ofe donetu generator through Abagana council of professionals donetugba dictionary onye ọbụla ketasịa dictionary ọkọ m onye ọbụla tụrụ ụkwụ ebe ahụ ji dictionary wee na- eketakwukwa m i ketara Eketara m. Okay, UF. so and next year a ga-emekwa ọzọ Ee, tikwe tinye ya n'ụdị ọzọ onye m ife anyị na-emekwa bụ ka onye ọbụna gbaa mbọ ndị na-agụ akwụkwọ gbaa mbọ gụsie ike na o nwerọ ife dịkwa ka ịgụ akwụkwọ maka yut ọ na-enye aka wee bute fa fụ ma ajọ ife na-eme ị kọwaala ọra na eze onye ị bụ Okay, from Mr. Christian Akujeze from Akpu Abagana. Anyị ekene gị. Kee ka i si wee fụ ọnọdụ Abagana n'ụbọsị dịka ọ dị kịta n'ebe gbasalụ ma ọkụ eletrik ma ụzọ ma mmili ma mbize kee ka i si wee fụ ọnọdụ Abagana kịta ọnọdụ Abagana m asịkwa that na ọ dịrọ mma maka na ị sị na ọ dị mma i kwuwe ebe o si wee dị mma na Abagana adịrọ mma maka ife dị iche iche na ha eme mbụ na-emezi kịta and eh, bịazie na-eme ndị mmadụ ah, ụfọdụ ndị na-atụ egwu na mma ndị na o nwe ndị na-alarụ be fa nwe ndị na-alarụ be fa na-agbanyeghịkwa na ọ rụtọrọ ezigbo ụnọ so eh, ọnọdụ Abagana adịrọ mma a na-ayọ bụ na Chineke mee ebere ka anyị jikọ obi ọnụ wee dozie Abagana Abagana enwerọ ebe ọzọ anyị agbanye ahụrụ obodo anyị gbasaa ezi ezi ajọka ezi dị na Abagana niile o nwerọ nke onye ya-asị na nya bụ iche ọ dị njọ and uh,

some pavement dịka kolota egbe dị ya hmm. ụmụ taịlị ezinye na with cement hmm. wee ruo to my father side hmm. so as a result of that n'onye ahụhụ onyonyo in many stages alụgo m the erosion but ọkwụrụ ọnụ tam because ofu onye ga-alụ m eh, so and uh, agbụgbọ mgbe onye somebody karụ abịa ọ bụ Ngige Ngige bịago ebe three times ka ọ lụọ anya ka o supervise kwa but uh, that his tenure ọ completerọ ya fa wepụ ya and Peter Obi batara Peter Obi try kwara ka ọ bịa but they couldn't do as a result of uh, political differences. So that is that. And uh, amara m na nwere edewe leta degacha ebe ọbụla ka this erosion ka amalụ dị uh, etu esi alụ ya ka need the government help and the individual. But we're still waiting for them. Yeah. Ka ka isi loo maka mmiri na ọkụ eletrik. ọkụ eletrik bụ bụ nke ahụ bụ since m ji nata na Abagana ana m eji jeneretọ kwa ụbọchị ee nwere every day na-agba 7000 naira jeneretọ diesel sorry wee na wee na na power the gen because of ọkụ adịrọ and anyị bụ anyị nwere jere em, eh, transformer ebe a ma eh, ọ bụrụ ndị community na-atụkọ ego fa ji etinye ma pole fa ji etinye ma nke ọ dịrọ ife gbasa ndị NEPA ma gọọmenti but o nwere ọkụ adịrọ yes and ndị Enugwu-Ukwu na-enwe ọkụ ndị Ụmụnnachi na-enwe ọkụ onwe ma Enugwu-Ukwu na-enwe ọkụ Ụmụnnachi eche mbọsị ntụmanya sista ya na anụ bịa ofe na-enwe ọkụ 24 ị bata be ya air condition na-eku no this thing no jenaretọ ọ na-eyuzu ọkụ aka Abagana dị iche anyị enebe anya mmiri ọmụ advice m enye Abagana ọ na-ekwemenwu ọ bụrụ na onye lụa ụnọ because interlock ya na-emezi ọ na-ebutezi ma this erosions ọ pụta mmiri a na-apọmp na main road n'ezi and ana suppose to soak mmiri ọ dịghị ọ ma asoakzi mmiri Eh, so ọ na advice m enye Abagana a sị ho onye ọ na-alụ ụnọ ka a lụọ drainage like gutter itinye si mee ya like by God grace ezi nke m ma-eme ya na ma plan godu m ma-eme ya kịta m ma-alụ drainage from here wee pụọ ebe na the other side m ma-alụ ya by God grace m ma-alụ ya so ndị ọbụla lụọ ụlọ o tinye mmiri iferi ya ọ channel mmiri ya na gutter anwa ee so that mmiri ama nwụrọ ezi mmiri emeri Eh, ezi ede- ezi ede- ọma ma ezi mmiri emeri but ị bịa rụ ụlọ ị channel gutter na main road mmiri mmiri zo na na iferi ị nyụa nwa mmiri ọ pụta ebe ahụ ị sa arụ ọ pụta na main road ọ dụrọ advisable ihe na onye ọbụna si channel gutter ogo na one side enwere ike ịta ya ezigbo ezigbo aka araghị ịza but enwere ike ịta ya it doesn't cost much ịta ya anya wuchi cement iruo n'ezi ndị a continue so a channel gutter tinye na mmadụ buru moto na tematike moto ya ọ bụrọ sọsọ jeep ka anyị na-agba ụmụ obere moto si na-agasị na ọ na-emerisi moto ezi a na-emeri ọrụ otu afa m bụ His Royal Majesty Eze Injinia Odo Christopher Chukwunonso abụ m eze ndị Igbo n'Ijipt bụlụ onye Abagana onye ezi obodo iri n'obodo na Abagana ngwurube ndị bi na Abagana na-anwa ike n'ike fa ọ na-efe nwere ike na a sị na ife gbasara ọkụ banye Abagana n'aka na m ma na fa ga-amanage ya ọfụma kama na ị mago na ife gbasara ọkụ na ya bụ mmiri bụ ife dịrị gọọmenti mana ee obi dị m nnukwu ụtọ otu most of ndị Abagana be anyị si edisregard nke governmental failures hmm. jiri aka fa na-anwa oke fa ka ike hmm. ụfọdụ na-agbapụgasị mmiri ụfọdụ nwegasị jeneretọ fa ji enyecha ma ndị neighbour ọkụ ee afụnukwuzi m ndị nwa ee eh, ji galọn agbada ochichi Abagana n'ọbịa ụkpụrụ niile ọ bụrụ na agbapụrụ ma na-enwe n'ebe gbapụrụ ebe fa na-ekulu mmiri so eh, na m ma-asị kenere na Abagana na-anwa oke fa abịakwara n'okporo ụzọ ee, dịka nke a nna ka a kpali m nnọọ gasịa ma na-agụ agba wee fụ na Abagana jiri aka fa wee tinye gasịa ụzọ ebe ụzọ agapụrụ mee nye ọdịla anyị izi anyị echebara gọọmenti nke a gosiri m na anyị dụ oke uchu ee, na-anwa oke ike anyị kwere mana ọ ga-adị ezigbota mma eh, na ọ bụkwa na gọọmenti nyekwa aka eh, wee megasịkwa kpagasịa ụmụ ife dịgasị aṅa aka ka ọ adịla anyị izi ụzọ maka na i nee anya ụzọ a dị na Union Bank ba dị adjacent hmm. to Union Bank gbadabere ezi eze bụ ụzọ anwa dịgidekwanụ wa pụọ iri igwe na-agbatị anya ụzọ anwa kọnetịkwanụ Nimo so na ọ bụrụ na o nwe ka e si wee grade nwe ya mee nya ọ dị motorable ị maa na mmadụ nwere ike ịmalụ jọgin banye n'ime ọma mma anyị na-anwa oko ka ike anyị kwe mana gọọmenti anyị arapụchala anyị nya anyị na-etinyekwu aka adishọn anya development rutesịla ebe niile maka na Abagana sokwu na nya bụ kapital territory nwekwuo yunivesiti na ya mgbe okpuru yunivesiti so na ife ọbụla e ji wee mala obodo dị n'ime ya na-azụkwu ka afịa ndị mbịabịa bichikwu ebe a karịa ndị bi n'Ọka nwa so na e kwesịrị itinye anya to ensure that na the development gara n'isi na ọnwa nso n'ọnụ ekwu na ọ fa wụ the future generation ọ fa ka a na-atụ anya maka ndị okenye emego nke ike tọpụrụ ọ ụmụazị ga-echekwa ihe ndị okenye nwa mere wee mebe onye n'isi ee m sị gị na nna nna anyị fa atrayịrọ ị ma na m na-atụ nnekwu asị Ee, ee, nna nna anyị fa atrayịka ee His Royal Highness Angus Obike Ilonze ya na mmụọ ibe ya ebe ọ bụla ọ nọ ọ ga-adịrị ya mma na ọ trayịka n'Abagana chekwa Abagana ọfụma Ee? Em, ọ ya-amasị m na ọ bụrụ na anyị soro ụkpụrụ ya soro ụkpụrụ many of our prominences yes. of good records oh, yes. ọ ga-adị m nnekwute mma mm. mana eh, dịka m sizi afụ kịta ụfọdụ na-agafie ụzọ ndị yut ụfọdụ ụmụ ikorobịa anyị kwụrụ aka wunye na gay eh, nke ọbụla na ese gay ma na o soro n'ife a na o soro mm. mbilu o soro n'ife a na-eme ọ wụrụ ya wụrụ ife e ji anya isi ee ụfọdụ anarọ ekwezikwu eje akwụkwọ ụfọdụ ekwerọ emetụ ife aka ọ bịa kpolu traụza kpoluwe ebe a hmm. chee na oge akarịka oge adịrọ mgbe na-adịrọ anya ọ dịzị ka ụwa na-agbanarị ya n'ọsọ ọ chụkwuzia ụwa n'ike ama ọ ma na ọ dịghị izu otu ama ọ ga-etinye aka n'ife ọjọọ dị iche iche hmm. obi na-atọ m ụtọ na m agakọtarụrụ ma na SARS ma na ọka ma n'ebe niile asị na nekwa ndị Abagana a na-apara ede azụ ndị ji ebogo eji ori hmm. gaadịgoro m obi ụtọ gwụdị na afa na-ezugodo ọ bụrụ nke ụmụ kịrịkịrị ya mana nke tọgbucha mụ na disemba nnata na o nwerọ ebe a kụrụ aka n'ụzọ ma ekwaza na agbawara wee zue o doo m anya na ndị vigilante ya nye na ndị hmm. na-achịkwu anyị kịta na ọfụma na sọsọ ife ya ga-emezi obi atọgbucha m ọnwụ ya bụ na ọ wụ na ụmụ okorobịa anyị chọpụta na oge adịrọ hmm. ọ bụrụ akwụkwọ ka ị chọọ ịgụ maka na akwụkwọ dị nnekwute mkpa hmm. ee ị gụọ nya bụ akwụkwọ guruo nya ebe i kwesịrị iguru ya chọọ ife ị ya-eme hmm. ee ụfọdụ n'ime fa na-ekwu ka apụọ ka apụọ ọ dịrọkwa easy n'obodo oyibo ee onye bido n'oge tụtụba tupu chi ejie na ọmatụ ụta tutuju ee hmm. na asị m kpọwa afa nkwuwe ma Stephen ezi na-egwufa many of them anyị jefọrọ oyibo ọwụna hmm. hmm. mana fa nọ ebe a bụrụ ife fa ga-abụ ee George Chemist fa niile kedu ọgaranya kacha fa mana fa nọ na fa nọ be anyị ma bụrụ ife fa ga-abụ ee so sị rapụ oke ka mụ pụ ka mụ pụ maka na ụfọdụ anọgo 25 years ma fa eruterọ ụlọ ọ bụrọ onye ọbụla ka ọ na-agazi mana onye nọ na be nna ya agụụ enwerọ ike ịgụ ya maka osinadị so na m na-asị na ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa anyị bụ ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ fa gụwa akwụkwọ fa gụsị akwụkwọ chineke nna nye fa ọrụ gọọmenti enyekwurọ gị ọrụ nwa ịma chọọ ya ife ị ga-alụ ndị na-agụ ọkwa na-agụ mmadụ na-alụ mesin hmm. mmadụ na-alụ mekanik hmm, mmadụ na-alụ kapịnta mmadụ na-akwa akwa mmadụ na-esi restọrantị akụnne ya mụta na ogiri kedu ndị ka ya eze osila ọ bụrụ restọrantị n'obodo oyibo ahụ na-agbaje o nwee ndị wakwụmọpụ ka ha ji akpata ego nwee ndị wu mekanik ka ha ji wụlụ ọgaranya na-atụnata moto ime nya ebe a ọma ya adanata afụgo m ndị lụsị mekanik si fọrọ ndị ego wee moto nwebe transport company so na ọ ya adị m mma fa mukene anya akwụ maka na ọ na-ewute m na nwa okolobịa bịakwute m ee mụ biko ee na ọ chọkwanụ na ọ na-emegharị aka bụ na ọ chọ ego ya ad webe biznes ọ na-eme i necha nya anya o doo gị anya na ọnya ma gbakọrọ agbakọ wee na-abịa na-agwa gị ife ahụ ọ na-agwa esi otu ahụ wee sesabụ ya ka eze nwa nke nke ihe eji neta ihe eji wee neta ndị nọ na ngada Abagana niile nọ anyị na ngada onye ọbụla na-eriju afọ onye tabiri ya nye nwanne ya Abagana niile ụmụ okorobịa niile nọ anyị na ngada kama na ha ya-ezukọ n'ezigbo ụkpụrụ ihe edo n'oge anya na iwere enyemaka nyere ya na ọgwụ ọfịa ka ọ taa na ọma njide n'oge so mma prefer na nwa okorobịa Abagana ọwụna nọkata gbakwute mụnwa nwe ezi igbo na-eji tụrụ asị m na ọ mụchabukwanụ mekanik na ego ọ ga-eji wee go tools hmm. mekanik bụ ife ji ya hmm. onye ahụ gbakwute m mgbe afọ ọzọ na m emekọrọ ya na ọ bụrụ na o nwere onye mere ya na mma na m mee ya so far na o nwere ife ọ mụrụ nna afụ anya na ọ sọrọ nwunye ego ji ekwunyere ya n'aka nọọsụ igorie tools ọ ga-eji bido ọrụ hmm. ee eh? m mee ife dị

ka ka i si wee fụ ọnọdụ obodo Abagana n'ụbọsị nke tata n'ife gbasara ma ụzọ ma ọkụ eletrik ife gbasara ụzọ na ọkụ mmasị ọnụ mere nke ofu atọ anyị nwere mbize nke nwa na-alụ alụ nke Nimo alụchara ya and um, etu oge e bidoburu e che na ya alụsị ya mana rụrụ ya n'isi oh, so ruo n'ebe ndị ọzọ kwụsị so eh, because ọ ka link Nimo link ya Abacha link other towns but um, gọọmenti abịa mee ya abandon jewalụ Mbize nke Akpụ Abagana is same thing that one ndị bi ebe ahụ ụfọdụ na-akwapụ akwapụ ọ bịakwa create a very big gully ọ dị dangerous to the community so na a bịa n'ụzọ nothing nwere ụzọ mma kịta asị na ọ dụ mma ị nwere ike ịgba 20 kilomita na any of our roads hmm. and um, uh, ọ dịchara mma nọọfụ uh, mana ife niile ada awụ uh, wụcharọ the community hmm. but ọ wụ na gọọmenti asistiri anyị and ụmụaka be anyị ndị nọ abroad kwesịkwa nye aka hmm. eh? hmm. maka na onye ị fụrụ ọ na-alụ nnukwu ụlọ hmm. ọ lụsịa nnukwu ụlọ a ka ụzọ ahụ e si wee gaa so na ife the community na-abịa together then especially ndị nọ n'ilo because ndị nọ n'ụlọ maazị na ha emebe but um, ego fa na-enweta pelụ mpe eje ụlọ ọnwa ebe eje ụlọ ọnwa ebe nna so na um,

ife gbasara mmiri ma ife gbasara akwụkwọ ụmụaka na-agụ kịta anụ ịgbasara mmiri eh, long time ago ka m lekọtara anya na the community wee fụ na a lot of eh, people na-eje Ngene echu mm. mmiri mm. Eh, I'm talking about my own um, community Amaenye so adị ebe obodo agụ hmm. so mmiri adịrọ hmm. so wee sị okay ma ọ na m gbapụ mmiri na be nna m hmm. na m ama emechiri emechi mmeri ya ele oh, so onye nya ndị mmadụ gbalụ mmiri but one of the problems na anọkewara m ya so kọsta m anọrọ ya mgbe ụfọdụ ọkụ ama adị oh, so enwerọ onye gotanwu petrol or diesel iji wee pọmpụ mmiri eh, mmiri adịrọ eh, na our community oh, but um, eh, o nwere nke agbapụkwa na n'ilo obodo agụ hmm. eh, former assembly member hmm. but with four tanks dị n'elu ya hmm. mana ọ dị dry since eji gbapụ nya I don't think na ọ gba one week oh, so ọ dịrọ agba agba so m gwa fa sị fa checkie ka amalụ ego one ọ ya-eri ka e wee nwee ike revive ya so they are doing it at the moment n'ọ fa finish ya then um, nye fa ego e nwee ike inwegodu eh, nke fa ya-eji wee na-asụ akwa Oh, yeah. because ọ wụrọ drinking water Yes. Eh? so na ife gbasara mmiri anyị nwere mmiri ya ndị anyị nwere stream ọ bụrụ ọ ga-epe mba anyị na-eje na mmiri- na na Ngene echu mmiri eh. mana ụzọ anwa akọtụgo eh. mbize akọtụgo ya eh, mana o nwee ife m chọ ka m mee ka ị malụ maka na ka anyị na-agaruge anyị ejego film Ngene film Nne Ngene film Ọshọk ma 72 steps dị na ya ụmụ mmiri anụnwa maka na ụnụ nwa bụ ndị nọ outside anyị na-ayọ ụnụ abịa developụ ụmụ old streams anụwa ọ bụlụ a tourist centre a revive nya ọ dị mma maka na ịrọtu isi wee kwupụta anwa ka ọ wụrọ sọsọ ịgbapụ mmiri a ka chọkwa ụmụ mmiri anwa eji mala Abagana amalụ Ngene malụ Nne Ngene malụ Ọshọk malụ Ochichi abịa dozie ya ọ dịkwa mma onye nwee ike onye na borehole na-adịrọ be ya ọ gbada ahụ gwara jeje churu eh, ụfọdụ ya ala ka ịnwekwa mmiri direct from there eh, anyị na-ekene gị daalụ rinne Em, kee ndụmọdụ ị ga-adụ eh, ụmụaka ndị na-etonite etonite kịta etu ụbọsị dị ugbu a

afa send them to schools whether ma ọ dị mma ma ọ dị njọ uh, because anyị niile wekwa wee gụọ akwụkwọ onye a tokota mmanụ debe afịa then ọ bụrọ iwu na onye ọwụna awụ professor ọ bụrọ iwu na onye ọwụna awụ doctors lawyers so nke onye ọwụna tiri aka ya na ya because na ọ bụrọ iwu na ya awụ graduate but na nwerọ ife dịka ịwụ graduate eh, etu anyị nwa eh, because na anyị nwerọ ego eji na parents anyị nwerọ ego eji azụ anyị I left early eh, mana success ụzọ esi reach ụzọ success ri na ọ wụrọ sọsọ ofu ụzọ ọ wụrọ one way but um, ana m ayọ ụmụaka anyị ka ba jebe akwụkwọ ba jebe akwụkwọ then our schools ebe a gụchara anyị gụchara n'Epupe gụọ na Nkwọ ọ ka dịkwa etu ọ dụ m asị na o mere improve structurally o mere improve but um, anyị need the um, anyị need the quality education Eh, um, especially na Epupe Eh, abasị m na ụkọchukwu sendịrị m akwụkwọ wee gosi m Uh, the picture, Epupe, headmaster's office. Ọ dị ka prison yard. Mmadụ na-ejekwa ebe ahụ. So, wee sị ya na ọ na m bata, I will do something no matter how small. So,